Shalom. Shalom, everybody. Onye nwe anyị gọzie anyị n'aha Yahusha. Chineke ụwa niile anụ ụwa niile Chukwu Okike Abịama. Ana m ebunye aha gị elu. Ozi a bụ for ụmụ Igbo ebe ọ bụla ụnụ anọrọ n'ụwa niile. ndị niile dị ndụ onye nwe anyị gọzie unu n'aha Yahusha ajọ mkpọrọgwụ agaghị akpọ unu ebumnuche ekwensu agaghị emezu n'ime ndụ unu chọta ụra na-atụ m onye nwe anyị biko nyere anyị aka ọ kwa nke m chọrọ ime vidiyo ụra abịa na-atụ m ekwensu ị gba aka wee bịa n'aha jizọs ezumike ọ dịkwa na ya alarụgokwanụ m ụra since tabe m ndị dịbe m nri onye nwe anyị onye a- a- ma na-ezi ụdị ozi a na-eje ụdị ozi a chi fo ụtụtụ m buru nri rijuo afọ ana m eme ya maka anụghị m na ọka ọtụ ike chineke ka m gụọ abawo chineke nna mere anyị ebere tọpụta anyị n'agbụ tọpụtakwanụ nwanne anyị nwoke bụ nnamdị n'agbụ ekwela ka ihe ekwensu na-plan mezuo n'ala Igbo mezukwa na Biafra land as a whole na my place too Aniocha ekwekwala ka ihe ekwensu na-plan ka o mee n'ebe anyị nọ n'aha Yahusha a na-akwado bụ ndị ọjọọ a ịbịa gbusisia ụmụ Igbo a na-egbubu mana nke a a chọrọ ịkwado ya akwado wee bịa ma yichaa yunifọm bucha ngwa agha ha bịa igburu ndị Igbo ọsọ onye ọbụla na-agba Chineke biko napụta anyị n'aha Jizọs nke ndị Izrel wụla ama ihe ha bu n'obi wee na-abịa n'ala Igbo lee ka ndị mmadụ si dị wicked dịgide wicked ụmụ Igbo niile a na-ebe akwa na-ebe akwa na-arịọ ndị ọcha ka ha bịa nyere anyị aka wepụta nwaanyị nwanne anyị nwoke n'ụlọ mkpọrọ na-ebe na-arịọ ya na-ayọsi ike ọ bụrụ na onye nke ha ka ha ji ha nye ha nye ndị ji ji ndị ndị ndị amụsu a ndị ụmụ ekwensu a na-achị na kọntrị a anyị na-akpọ naijiria enye ha two days two days a ha jụ ha ma ihe a ga-eme ha bịa kpụrụ ma onye nke na-achị achị ma ndị na-eso ya kpụrụ ha je obodo oyibo jekpu tukpuo ha niile ebe a ga-atụkpu ha ma rilizie nwanne ha nwoke mana abịa n'anya bikos na nnamdị bụ nwa biafra ọ gaghị agbanarị ya n'ọsọ ha niile a ị fụ na-achịnị n'ụwa ha niile wu ụmụ ekwensu ha macha ihe ha na-eme ha niile wu ofu ha niile na-arụrụ ekwensu ọrụ n'ụwa niile anyị nọ n'ime ya kwa ife ajọ ụwa nke a ha niile wụ prọpati ekwensu that is why o jirọ wee nwee onye chọrọ ịnapụta nnamdị mana ka m gwa ụnụ olileanya nnamdị adịrọ n'aka onye ọbụla onye ga-anapụta ya chineke chukwu okike abịama onye ga-ewepụta nnamdị god of entire universe bụ onye ga-erelease nnamdị from that place ọ nọ n'aha yahushua nnamdị agaghị anwụ as many of them na-aplan ka egbuo Nnamdi ndị a niile na-achị achị ọnwụ ike ya jekwuru ha ekwubiene m ya okwu maka na awụ m ngwa ọrụ nke Chineke mkpamkpa ya dawa n'ebe a ha nọ ha niile ga-anwụ ofu ofu onye nke na-achị achị ya ebu ụzọ nwụọ ọnwụ ya egbu ha niile a na-ayọ ha ha biko nyere aka ụmụ Igbo a na-ebegharị akwa ka ndị enweghọ mmadụ ka ndị enweghọ nne enweghọ nna kọntrị niile ha nọ na-ebegharị akwa na-ayọ ka enye aka ka a hapụ Nnamdi ndị ọcha nakpuo n'ime akwa onweghị onye onwere ihe ọbụla ha na-eme gbasara ya kee ka ekwensu ga-esi wee jide gị i jekwa n'ụlọ ekwensu na-eje ayọ ya ayọ gịnị ka ha nwe to give ndị a niile nọcha n'otu nzuzo ndị a niile na-arụchara ekwensu ọrụ ndị a niile bụ ngwa ọrụ ekwensu ha na-achị ụmụ igbo ọchị a ga-achịgbu onwe ha n'ọchị chineke ga-eficha anyị anya mmiri akwa chineke ga-anụrụ ụmụ igbo ọgụ ọ ga-anụrụ ụmụ biafra agha ọ ga-anụrụ anyị agha ọ ga-enye anyị miracle of how manage ihe ọbụla anyị nidiri now n'ana Igbo wụ ekpere ịkpọkwu Chineke na onu ike ka ọ zaa anyị o nwekwanụ ihe ọ chọrọ ka anyị meere ya bụ Chukwu Okike Abịama ya gwa anyị maka na ama m na ọ gwachara m ihe a ga-emere ya n'ana Igbo ma ọ bụrụ na m fụ Nnamdi Kanu mana unfortunately ihe niile a onye iro anwụrụ Nnamdi nwụrụ Nnamdi Kanu jee kpọchie ihe niile a Chineke sị mụ gwa ụmụ Igbo ka e meere ya nwere onye m fụrụ m ma-akọrọ o nwekwadụ ka m si wee ma m ma-esi wee jee dị iche ya ka m ji na-ayọ onye ọbụla ka anyị tinye n'obi kpọkwuo chineke a n'onu ike ka anyị tụkwasị ya obi na ọ ga-eme ihe o ji bụrụ chineke ọbara ụmụ igbo ekwensu aṅụgo ya enough ọ gaghị asọksidizi na ịṅụ ya ọzọ ka a dụ na-akpa nkata ka a ga-esi wee bịa gbagbucha ụmụ igbo ma ụmụaka na-aga akwụkwọ ma ndị na-eje ụka ma ndị nọ na be ha chineke nna chineke ọkpara na nke mmụọ nsọ chukwu okike abịama bịa biko gbatara anyị ọsọ enyemaka nụọrọ anyị agha a zoro ezo na anyị enwerọ ike anyị ji anụ ọgụ anyị ma na anyị emehiego gị n'ụzọ iche iche anyị nupụrụ isi n'ime gị maka na ị gwara anyị na mkpụrụ ụbọchị isaa na i kere ụwa from first day of the week kegide ya wee zuo ike na mkpụrụ ụbọchị isaa ekwensu abịa chenji ihe niile gbaghara anyị mmehie gbaghara ụmụ anyị mmehie gbaghara ndị di anyị ma ndị nwunye anyị gbaghara anyị ụmụ igbo gbaghara ana biafra gbaghara anyị biko gbaghara nnamdi kanu gbaghara anyị napụta anyị n'aka ndị iro ka ha yere egbuna anyị yere emena anyị ihe anya mmiri akwa papa mụwa bụ nwa gị nwaanyị bụ onye na-ayọ gị ayịyọ n'isi ụmụ biafra na isi ana biafra chukwu okike abịama nna m iwe gị dị ọkụ dajụọ na a ga-emecha bịa nye gị nri otu i si wee kwuo sị na ị chọrọ iri nri na ị chọrọ ị gwara m ihe niile a ga-emere gị ga-eme gị obi ụtọ na ebe anyị nọ na-arụ ofu mbọsị aga m abịakwa n'ụdị ya bịa kenee gị nna m mana ihe m na-eche bụ ka nwanne m nwoke pụta n'ụlọ mkpọrọ so that ihe ọbụla m na-eme di ya anyị ga-eme di ya ka ya wa nọdụkwa na ya ka Igbo ndị- Igbo ndị ọzọ kweta ka anyị wee mee ya ọbara ahụ ha na-akwado iwufu n'ala Igbo agaghị awụ Nnamdi Nnamdi Kanu chọrọ iweta strange god onwero strange god ọ na-eweta onwero maka na ụlọ ụka ndị dị adị awụghị Chineke ka unu na-ekpere onwere mgbe Chineke sị na ọkpara ya nwụọ echenjie ụbọchị eji ekpere ya onwere ụbọchị o kwuru ya onye ọbụla ma eziokwu sị na mkpụrụ ụbọchị asaa bụ Saturday bụ the right day chineke sị ka e wee na-efe ya yes gịnị wụ mkpa ụnụ ụnụ ji eme evoke ekwensu n'ala igbo o zuru ezu ọ na-achị sị o win ya biafra na wụrụ president onye unu na-ene anya gafere president bụ Nnamdi onye unu na-ene anya wụ oke mmadụ nnukwu mmadụ ihe chineke zitere ya ka ọ bịa mee n'ụwa dị egwu ọ maka ụnụ amara onye ọ wụ ụnụ mata onye ọ wụ n'ime mmụọ ụnụ ga-anabata ya ọ nwekwara ndị nabatara ya with obi ọcha ndị ọ na-ewuta bụ ihe a ekwensu mere ọ nwere ụmụ igbo ọ na-ewuta na-ewere ha na mkpụrụ obi but due to na o nwere ihe a pụrụ ime ọnọdụ a ụmụ igbo nọ and ọnọdụ a Nnamdi nọ o nwere onye ga-anapụta ụnụ than chineke o nwere onye ga-eweta udo a than chineke even na ụmụ igbo ụmụ igbo na onwe ha some of them dey against ihe Nnamdi Kalu na-eme Nnamdi Kalu ọrụ nna ya ka ọ bịara ịrụ n'ụwa and ọrụ ga-amasị onye ọbụla ma onye ukwu ma onye onye nta o nwere mgbe ọ bịara ụwa ka o megide onye ukwu o megide onye nta ihe ọ bịara ịrụ n'elu ụwa bụ ka udo chịa ka ọ napụta onye ukwu napụta onye nta ka onye ọbụla fụ eziokwu mana today ana m afụcha ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị ị kwute okwu Nnamdi Kanu akọtọọ ya ọ gaghị adịrị gawa maka na ọgụ a ndị kwereni n'ọrụ a Nnamdi Kanu bịara ịrụ mmeri bata n'ime ya na onye ọbụla e-claimuo na ha bụ Biafra unu adị proud mana ndị mgbe ndị wepụtara oge sị ka e jisie ike ka biafra kwụrụ na-ata afụfụ niile a o nwere ndị sị na ọ gbasara ha ma na-agba mgba okpuru why mgbe ọkpara chineke bịara ụwa eziokwu ka ọ kụ n'ime ya ịbịa gwa ụwa eziokwu e gburu ya maka ihe eziokwu Nnamdi Kanu abịa Chineke eduye ya na-achọkwa ka unu gbuo ya maka eziokwu ekwensu tagbuonụ onwe gị n'afụfụ Chineke ụwa niile akpọọla gị ọkụ Chukwu okike Abiama akpọọla gị ọkụ ị ga-ahapụ nwa atụrụ ya oji adị ihe ọjọọ niile unu na-aplan na igbo ọ gaghị a-stand n'aha ya ochie ma the reason why ọ ga-eji wee wụ na mmadụ ndị mmadụ ga-alike ịna-afụ ozu ozu mmadụ ibe ha ka ọ na-adara n'ala fụ ka e si egbu ndị mmadụ n'ala Igbo o nwe ndị ọ naghị emetụ n'obi maka na o metụtabeghị gị ihe a gbasara onye ọbụla yes e nwere ike ịsị na Nnamdị bụ eh, eh, citizen eh, obodo ndị ọcha bụ UK but let me tell you o nwere ebe ga-adị mmadụ ka ebe nna ya maka na ọ bụrụ na onye ọcha onye uk bụ onye na-agabiga ihe a since achọgo ihe a ga-eme kpọpụta ya n'ebe ọ nọ mana ọ because na ha ma na onye isi ojii na onye biafra ka ha ji wee tụnye ọnụ wepụ ihu but ihere ga-eme ekwensu na ndị otu ya otu m si wee kwuo ya ka o si dị ihere ga-emegbu ekwensu na ndị otu ha maka na ka chineke ga-esi wee nụọ agha a kpọpụta Nnamdi ọ ga-adị ha ka film onye nwe anyị meere anyị ebere na aha jizọs ụmụ igbo biko kwanụ ezikwana m unu ozi ihe a na-akwado ịbịa mee n'ala igbo ha na-akwado ịbịa kpọọ ụlọ akwụkwọ ọkụ kpọọ churches ọkụ gbuo ndị mmadụ bikonu onye ọbụla binie na ekpere na onu ike asịkwana na ọ gbasara gị asịkwana na ọ gbasara gị because ị nọdụkwa n'obodo oyibo filie na ebe a ka ị ga-atọ oge na-abịa ndị ọcha sị onye ọbụla ya naa a tụtụrụ ụmụ igbo gbusisịa kedu onye gị na ya ga-awụ nwanne kedu ebe ị ga-ana ana igbo ngọzi chineke nọ n'ana igbo and chineke bi ebi na ana igbo e kpewe ekpere e buru aka tinye n'elu a na-akpọku chineke enu igwe a- a- enu igwe sef anyị afụrọ ya anya chineke a nọ n'elu ụwa a n'igbo ka ọ nọ ka mụnwa na onwe m ọ gwara m mee ka m mata chineke biko bịa tọpụta ụmụ igbo na agbụ bịa tọpụta ụmụ biafra na agbụ ekwensu kere ekwezina ka ekwensu ṅụa ọbara ọbara ụmụ biafra ọzọ papa ayịyọ ka m na-ayọ gị ngwa ọrụ gị ka m bụ ị sị na onye ọbụla m gọziri agọzi n'ụwa a nwee ngọzi na onye m gọziri agọzi nwee ngọzi onye m bụrụ ọnụ nwee abụmọnụ biko papa ana m ayọ gị bịa napụta ụmụ igbo site na ọbara nwa gị yeshua napụta nnamdi kalụ n'aha Yahusha tinyere ndị a niile ji ji Nnamdi Kanu ma ndị na-aplan igbusisi ụmụ Igbo ka ha ji aka ha gbuwe ụmụ ha gbuwe nwunye ha gbuwe di ha gbuwe ji aka ha gbusisi onwe ha n'ebe a ha si aplan ya n'aha Yahusha amen and amen